ọzọ morning sir morning nwanne m ụtụtụ ọma ọzọ biko kọwakwara anyị onwe gị anyị bido na ya ee nna m ekene m unu ekene m ọha na eze daalụ sọ kenekwuo igbo niile daalụ kene naijiria niile ka ọ dị ndere kenekwuo ụwa niile maka na a sị na ihe dụkwụkwala ihe akwụdebe ya eziokwu ekene m ọha na eze maka na chineke ekego ụwa wee jaa ụwa mma wee dobe ndị nọ n'ụwa ka ha na-erute ihe niile o kere ka ya ee dịka o si bụrụ na ọ bụ mmasị Chukwu n'ụbọchị tata na anyị ga-anọdụ wee kwuo ihe gbasara ndụ na ahụ ọkụ na ihe kpatara ahụ ọkụ hmm. ọ ya ka anyị nọ n'ụbọchị tata ewee na-ebido afa m onwe m bụ Chief Dr. Moses Nwannebuike Anagolu abụ m onye Ọsọnụ n'etiti Obeleagu Umana Ezeagu Local Government Area bụ onye Enugu steeti dị n'ime Naijiria ọ ya wa daalụ sọ thank you my brother daalụ now biko ndị ihe i nwere ịgwa anyị maka ọkịrị mgbawa ishi ehe nwanne m ndewo daalụ ee ekelere m ọhaneze na-anụ olu m n'ụbọchị tata ee ebe ọbụla onye ọbụla nọkwana ọ bụrụ na ị da-anụ Igbo anyị asụkwuo ya n'o- na bekee bụ oyibo mana m ga-akọwagodi ya n'ụbọchị tata mgbe a ga-akọwazi ya ọfụma a wee kekwe tinye ya n'oyibo ka onye ọbụla ma ndị na-anaghị anụ Igbo nụkwa ya n'oyibo Mm. ekenere m unu daalụ ee dịka mbido ihe gbasara ọkịrị mgbawa isi ihe na-ebute ọkịrị mgbawa isi dị ọkọtọ ọ dị many hmm. ee eh, ma nọmba wan more especially ihe na-ebute ọkịrị mgbawa isi bụ ihe mmadụ metel na onwe ya maka na mmadụ nwere ike ije mee onye obi na-adịrọ mma ajọ ihe hmm. ọ bụrụ onye na-eme ajọ ihe o mee ya ọkịrị mgbawa isi ọzọkwa dịka ibe ya ọkịrị mgbawa isi nwere ike ibido site na ihe ọjọọ mmadụ mere mmadụ ibe ya ma ihe iyi ọ ṅụrụ ma ọ na mmadụ ya na mmadụ dị n'ilo onye ahụ asị kama ka ya ga-ahapụ ya maka ya ga-eme ofu ihe onye ahụ eme ya ọkịrị mgbawa isi ọ nọmba wan ọkịrị mgbawa isi hmm. then nọmba tu ihe na-ebutekwa ọkịrị mgbawa isi bụ ihe dịka ụmụ afịfịa ụmụaka na-esezi kịta hmm. ọ na-ebutekwa ọkịrị mgbawa isi ọzọ dị ka ibe ya kwa ọkịrị mgbawa isi na-abịakwa site n'ihe mmadụ rite n'ọnụ ya ọ ya wa dịka o siri dị ihe ndị a bụ ihe na-ebute ọkịrị mgbawa isi nke a ka a ga-akọwagodi n'ụbọchị nke taata and uh, that ọkịrị mgbawa isi ahụ bụ ihe anyị maalụ maka ya dịka nna m si kụziolu m ya maka ihe nna m ha na-emebu bụ ihe ahụ ọ ihe ọ kụziolu m hmm. gbasara ya bụ ọkịrị mgbawa isi and a ka nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ m ka ga-agwakwa unu ee ọ bụla chọkwanụ ịma ihe a ga-eji mee ya ọ chọtakwa anyị anyị akọwala ya ma ọ kpọọ anyị na ekwentị anyị akọwakwalụ ya ọfụma ee Mm. ekwentị anyị bụ 070 367 81881 ọ yawa ekene m ọha na eze ndị be anyị dewo nụ.
daalụ sọ daalụ my brother daalụ ọkịrị mgbawa isi ọkwa na agwọwaghị ya o nwere ọghọm ọghọm dị n'ime ya bụ na ọ na-egbu mmadụ ọkịrị mgbawa isi na-egbu mmadụ na ọ bụrụ na agwọghị ya hmm. and ọ na-emekwa mmadụ isi mgbaka ọ yawa daalụ sọ thank you ndewo daalụ daalụ my brother